Къэбэрдей-Балъкъэрым комсомолым хиубыдахэм, иужьрей илъэс тӏощӏрэ пщыкӏухым журналистикэм ирилэжьахэм Къардан Мухьэмэд зымыцӏыхуа яхэту къыщӏэкӏынкъым. Абы и цӏыху хэтыкӏэм, и дуней тетыкӏэм, гуапагъ бгъэдэлъым пщӏэ лей хууигъэщӏт, гум къинэт и псалъэхэр. Мы махуэхэм Къардан Мухьэмэд къызэрытхэмытыжрэ илъэс ирокъу икӏи абы ирихьэлӏэу Мухьэмэд дэлэжьахэм, ар зыцӏыхуу щытахэм иджыри зэ дигу къэдгъэкӏыжащ. Мухьэмэдрэ сэрэ Зеикъуэ дэт курыт еджапӏэ етӏуанэм дыщеджащ, ауэ Мухьэмэд илъэсийкӏэ нэхъыщӏэт сэ нэхърэ. Арати, сэ си ныбжьэгъу цӏыкӏу, си къуажэгъу цӏыкӏуу згъэгушхуэт. Мухьэмэд зэфӏэкӏ иӏэу ди университетри къиухри, иужькӏэ комсомолым хуэлэжьащ, комсомол нэужьым мис кърихьэкӏ щыми, Совет щӏалэгъуалэ жыхуиӏэ газетым илъэс тӏощӏрэ пщӏым щӏигъукӏэ абы хуэдизыр лэжьа мы республикэм редактор нэхъыщхьэ зы искъым. Сэ зи гугъу сщӏыр урыс газети, балъкъэр газети. Цӏыхугъэшхуэ хэлъу, адыгагъэ хэлъу, ӏуэхукӏэ дэнэ здепшажьэми, уимыгъэукӏытэну хуэдэт. Мис зэгъусэу тенджыз Фӏыцӏэми журналистхэм я зыгъэпсэхупӏэм дыщыӏащ. Итӏанэ сэ си ныбжьэгъу щӏалэ хеттологыу Чурей Алий илъэс блыщӏ щыхъум щыгъуэ Тыркум здэсшати, дэнэкӏи дымыкӏуауэ щытми Мухьэмэд щапхъэ къигъэлъагъуэу нэхъыщӏэ фӏыуэ хуэдэу ди гъусат. Абырэ Цӏыпӏынэ Аслъэн Аслъэни ди гъусати аращ щӏыжысӏэр. Мы газетым и гугъу пщӏыуэ щытмэ, зы газетым ахуэдизыр ущагъэлэжьэн щхьэкӏэ е политик ӏэзу, е журналист ӏэзу, е лэжьыгъэм фӏыуэ хэпщӏыкӏыу щытын хуей. Мухьэмэд щыри къызыщӏиубыдэт, щыри къызыщӏиубыдэт. Икӏи политикт, икӏи лэжьыгъэм хищӏыкӏырт, икӏи компьютер ищӏырт. Адрей зэрымычхэм щхьэкӏэ лейуэ жысӏэн сыхуейкъым, ауэ зэрымычхэри абы трилъэщӏэжт, щхьэжу щытмэ. Газетым и политикэр абы ибгъэувэныр бгъэпсыныращ, ар фӏыуэ игъэпст. Мызэ-мытӏэу куэдрэ куэдрэ ӏуэхукӏэ дызэрихьэлӏат абы. Абы ди ӏуэху щызэфӏимыгъэкӏ, ди ӏуэхумкӏэ къыщыддэмыӏэпыкъу, ди ӏуэхумкӏэ сэбэп щымыхъу зэи къэнакъым. И адэ-анэр сцӏыхуу, и къуэшхэр сцӏыхуу, и адэ къуэшхэр сцӏыхуу, апхуэдэу игъащӏэ лъандэрэ къокӏуэкӏ ди адэмрэ абы и адэм Мучэзиррэ илъэс бжыгъэкӏэ зэпеуэу, зым пашэныгъэр зым, зэм къихьу, зэм адрейм къихьу колхоз бригадэм я унафэщӏу щытащ зэпеуэу. А къудеймкӏи Мухьэмэд дэрэ Дызэрызышхэуэнур, дызэрызехьэлӏэнур лэжьыгъэкӏэ гурыӏуэгъуэт. Итӏанэ а илъэс тӏощӏрэ пщӏым щыщу зы илъэс тӏощӏрэ тхум си щхьэм дей тесащ, си щхьэ дыдэм дей. Сэ сепщӏанэ къату ар епщыкӏузанэ. Сыфияуэ, сегуоуауэ, седжауэ ар ӏуэхукӏэ сэ щызмыгъуэта къэхъуакъым. Аращи, Мухьэмэд хуэдэ щӏалэфӏхэр игъуэ нэмысу дунейм щехыжым дей ӏейуэ лъэпкъым и дежкӏи,

Мо щӏалэ зэтет-щэ, езыри нэ къуэлэну, нэхъ мыстэу-щэ гуапэу и напэр зэӏухауэ абдеж дызэрыцӏыхури, комсомол ӏуэхури куэдри-щэ хэпсэлъыхьакъым, ауэ къытхэщ куэду моуэ жыра зимыӏэри сыту пӏэрэ зыӏисыж щӏу. Итӏанэ концерт гуэрым зэрихьэлӏа университетым абы щыгъуэ Кабардинка жиӏэу-щэ ансамбль зэрагъэпэщауэ, ари нтӏэ къэфакӏуэ ансамблым абы хэту, солисту аращи, Псэуптэри къызоцӏыхуж. Игукӏэ къафэт ар. Гъащӏэми ара зэрыхэтар, гу зэӏухауэ, цӏыхум хуэгъэзауэ. Мис апхуэдэу-щэ Мухьэмэд зэрытщӏэжри аращ. Мис абдей университетым-щэ нэхъ гъунэгъу зыхуэхъуа, дызэрыцӏыхуар нэхъ ныбжьэгъу жыпӏэмэ, мис а комсомол жыхуэпӏар абы иужь Аргуэру сэ нэхъ нэхъ япэ къиухащ, зэман гуэр докӏри сэри къызоух, комсомол ӏуэхукӏэ-щэ щолажьэ, райком, горком абы щылажьэу обкомым уже сашащ абы лэжьыгъэкӏи, абдей аргуэр дызрихьэлӏа. Абдей дызрихьэлӏащ, абдей нэхъ гъунэгъу зыхуэхъуа, нэхъ ныбжьэгъуи Абдеж зыхуэхъуауэ, апхуэдэу къекӏуэкӏыу, аргуэру ди гъуэгур зэгуэкӏыжри, сэ мыдкӏэ политикэ жыпӏэмэ, ӏуэхукӏэ, нэгъуэщӏкӏэ, къалэ депутаткӏэ зыхезгъэхауэ, мис абыкӏэ сыкъекӏуэкӏыу, кӏэм икӏэжым зэман министру-щэ щагъэувам, Мухьэмэд абы щыгъуэ Щӏалэгъуалэ газетым и тхьэмадэу лажьэу, абдеж аргуэру дызэрихьэлӏэжа. Аращи, мис апхуэдэу гъащӏэкӏэ дызэрымыгъэкӏуэду пщӏэ зэхуэтщӏу-щэ къекӏуэкӏащ. Мыдкӏэ езы Мухьэмэд жыпӏэмэ-щэ куэдми жаӏэну хъунщ, жаӏащ, икӏи жаӏэ, икӏи жаӏэнущ. Иджыри зэ жызоӏэ, цӏыху гуапэу, цӏыху гукӏэ зэӏухауэ, цӏыхум хуэгъэзауэ, гушхуэу, уигъэгушхуэу, зы бзаджагъи, зы хьэрэмыгъи-щэ хэмылъу. Ещанэ лъэныкъуэ хэзгъэщыну жыхэр и ӏэщӏагъэкӏэ а советскэ молодежь здэлэжьам щӏалэгъуалэм иджыпсту ямыщӏэнкӏэ хъунщ, Нэхъ ныбжь зиӏэхэм ящӏэж ар зэман-щэ. Советские молодежым итхар сыту пӏэрэт жаӏэу, советские молодежым мыпхуэдэ ӏуэхугъуэ къиӏэтат жаӏэу-щэ тепсэлъыхьу, мис а зэманыр Мухьэмэд и тхьэмадэу щекӏуэкӏым щыгъуэ, а газетыр-щэ, газет псо мыбы дэдгъэкӏми, журнал дэдгъэкӏми-щэ япэ ищу-щэ, апхуэдэ зэманыфӏи-щэ щыт щытащ ар.

и редактор нэхъыщхьэу къагъакӏуэ икӏи илъэс щэщӏрэ тхум щӏигъукӏэ а къалэныр зекӏуэ егъэзащӏэ. Газетым и лэжьыгъэм щӏэуэ зыгуэр къызэрыхилъхьэным, гъэщӏэгъуэн ищӏыным псэемыблэжу хущӏэкъуащ жытӏэмэ, дыщыуэну къыщӏэкӏынкъым. Абы къыщынэмыщӏа газетым щылэжьа нэхъыжьхэми гулъытэ зэрахуищӏыным иужь иту а ӏэнатӏэр ирихьэкӏащ. Егъэлеяуэ
цӏыху гъэщӏэгъуэну цӏыху гъуэзэджэу щыта Мухьэмэд. Нобэ мы иджыпсту сыздэпсалъэм си гум илъыращ, Мухьэмэд зыщӏыпӏэ щыӏэу моуэ иджыпсту къигъэзэжын хуэдэу, абы и къыщалъхуа махуэ гуэрым зыхуэдгъэхьэзыру, ауэдэ фӏэкӏ къысщыхъуӏым. Сыт щхьа жыпӏэм, Мухьэмэд нобэ тхэмытыжми, и гукӏэ и псэкӏэ къытхэту къысщохъу. И ӏуэху щӏэкӏэкӏи, и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэкӏи, и дуней тетыкӏэкӏи Мухьэмэд адрейхэм ещхьтэкъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, ӏуэху пэжыныгъэ зыхэмылъ, ӏуэху гъэпцӏэныгъэ зыхэлъ цӏыхум илэжьу щытмэ, Мухьэмэд абы дэӏэпыкъуэгъу дэхъункӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Егъэлеяуэ езыми ӏуэху еплъыкӏэ иӏэти, абы тету мыр зэрыщытын хуейр мыпхуэдэущи, мыпхуэдэу фщӏыну щытмэ, Сэ сывдэӏэпыкъунущ, жиӏэти къэувт. Ауэ къысхуэщӏэжкъым зы псалъэ гуауэ гуэр зыжетӏауэ, къысхуэщӏэжкъым зы мыхъумыщӏэ гуэр зыжетӏауэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, акъылкӏэ дызытехуэт, ди лэжьэкӏэкӏэ Мухьэмэд езыр егъэлеяуэ лэжьакӏуэ бэжьт. Мыувыӏэу жэщ махуэ имыӏэу лэжьэнут, итӏанэ фщӏэжу къыщӏэкӏынщ а газетыр Мухьэмэд егъэлеяуэ. Цӏэрыӏуэ, екӏу, и напэкӏуэцӏхэр зыӏупхамэ удихьэхыу, узэджэн бгъуэту зэрищӏауэ щытар. Итӏанэ мы зыри жысӏэну сыхуейт. Зэпхъуэкӏ мыхъун, урысыбзэкӏэ жаӏэр, нету незаменимых жаӏэри. Зэпхъуэкӏ мыхъун цӏыху щыӏэӏым жаӏэ, Тхьэ фхузоӏуэ щыӏэкӏэ. Ауэдэ цӏыхухэр. Уи гум йотӏысхьэхэри а псэм, гум, ауэ зы къуэгъэнапӏэ цӏыкӏури нэхъыбэ ямыубыду къуэсщ. Ауэ ар уи гъащӏэм хэкӏа нэужь, уи гури уи псэри нэщӏ мэхъу. Мухьэмэд, мис ауэдэ цӏыхут. Сыщогугъ абы нобэ и псэр къытщхьэщыту.

Мухьэмэд къызэрысцӏыхурэ илъэс щэщӏым щӏигъуащ. МГУ-м и журналистикэ факультетым сыщеджэу мы газетым практикэ сыкъэкӏуауэ щытащ. Езы Мухьэмэди абы щыгъуэ редактор хъуагъащӏэ, илъэс илъэсрэ ныкъуэрэ хуэдиз лэжьауэ унафэщӏ щӏалэт. Лэжьакӏуэхэм яз къриджэри, мыр уи анэмэтщ, зэгъэсапхъэм езагъ, егъасэ, жери, а зэманым ди зэрыцӏыхуныгъэри ди зэпсэлъэнри абыкӏэ зыфӏэкӏащ. Еджапӏэр къэзуха иужь газетым лэжьапӏэ сыкъакӏуэри, зыпымыууэ илъэситхукӏэ сыщылэжьащ. Абы иужь нэгъуэщӏ ӏэнатӏэхэми щӏыпӏэ сыщыӏащ, ауэ икӏэ-икӏэжым Мухьэмэд къызэлъэӏури ди редакцэм къэзгъэзэжат. Ауэ мис а япэ илъэситхумкӏэ сыӏэбэжыну сыхуейт. Абы къриубыдэу къэралми, цӏыхум я псэукӏэми ину зихъуэжат. Къэрал дыкъыщыхъуар къутэжауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрри лъэпкъ-лъэпкъыу яугуэшыну иужь иту. А псом хэту ди газетри зыхуэщӏыным нэсат. Илъэскӏэ къэралым и сом хэмылъу редакторымрэ газетым щылажьэхэмрэ ар къыдэдгъэкӏауэ щытащ. Гугъу фехьа жыпӏэм дехьащ, ауэ, дауэ хъуми, тхузэфӏэкӏат. Псом хуэмыдэу Мухьэмэд и къарукӏэ и зэфӏэкӏкӏэ а зэманым газетыр хъума хъуащ. Иужькӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент Кӏуэкӏуэ Валерэ къыхилъхьэри, газетыр ди правительствэм къыдигъэкӏыну унафэ къащтауэ щытащ. Советскэ щӏалэгъуалэр э, къыдэкӏын зэрыщӏидзэрэ, мис апхуэдэу зауэ зэманыр хэгъэкӏауэ и лэжьыгъэр зыпыуаӏым. А зым и хьэтыркӏэ Мухьэмэд фӏыщӏэшхуэ къелэжь сэ сызэреплъымкӏэ.
Мухамеде Карданове в прошедшем времени говорить очень сложно, очень тяжело.

Кабардино-Балкарская правдэм редактор нэхъыщхьэу сыкъэкӏуэжауэ щытащ. Абы щыгъуэ нэхъ гъунэгъуу, нэхъ дызэныбжьэгъу хъури, махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу дызыхуэзэу, зэчэнджэщу дыздэуэршэру щыта. Щӏалэ хъарзыну щыта, ну, и мызэману дунейм ехыжа ди жагъуэ зэрыхъун, ӏейуэ цӏыху тэмэму, цӏыху гуапэу, цӏыху пэжу щыта, апхуэдэу дунейм тета. Илъэс хъунущ уже дунейм зэрехыжрэ Мухьэмэди. ӏейкӏэ зыми игу къэкӏыжыркъым. Мухьэмэд нэхъ нэхъыбэрэ редактор нэхъыщхьэу газетым тета цӏыху диӏэкъым. Ар щӏытетар абы и щхьэусыгъуэр цӏыхум зэран хуэхъутэкъым, сэбэпу щыта ныкъусыныгъэ зыгуэр щыӏэмэ, псалъэкӏэ нэхъ щабэ ищӏыжу апхуэдэу дунейм тета. Езыри цӏыху пэжу, цӏыху дахэу щыта. Илъэс куэдкӏэ зы хэщӏапӏэм, жытӏэн, печатым и унэм Журналистхэм я унэм Мухьэмэдрэ сэрэ дыщылэжьа. Пщэдджыжь къэс зэгъусэ лэжьакӏуэ дыкъакӏуэу, пщыхьэщхьэ къэс зы зэманым дыщӏэкӏыжу, зэгъусэу щӏыжысӏэр сыхьэтибгъум журналистхэр екӏуалӏэт а ӏуэхущӏапӏэми, аращ щӏыжысӏэр. Джыри си нэгум щӏэтщ Мухьэмэд мыпӏащӏэу, хуэму. Мо тӏэкӏуи къыпыгуфӏыкӏыу. Ущеплъкӏэ, мыбы дзапэ уэрэд жиӏэурэ къыдэкӏуейу пӏэрэт жыпӏэу мис ауэдэу хуэм дыдурэ мыпӏащӏэрэ лэжьапӏэм къыщӏыхьэт. Ар лэжьапӏэм къыщӏыхьэну хуэмейуэ аратэкъым, ар фӏэфӏт. Дэтхэнэми бгъэдыхьу сэлам ирихыну, дэтхэнэми и ӏуэху зыӏутыр къищӏэну, зыхуигъэзэну, щӏэупщӏэну. Апхуэдэт и хьэлыр Мухьэмэд. Илъэс куэд щӏауэ зи нэхъыщхьэу щыта газетым къищынэмыщӏа а ди хэщӏапӏэм сыт хуэдэ журналми, сыт хуэдэ газетми, уеблэмэ телевидением е дунейми Сыт лъэныкъуэкӏи хищӏыкӏт икӏи сыт хуэдэ ӏуэхукӏи уечэнджэщ хъунут, удэуэршэр хъунут. Дэ ди телевидениер къатщтэмэ, цӏэ-унэцӏэкӏэ мыхъуу, дэтхэным и лэжьыгъэри ищӏэт, дэтхэным и лэжьыгъэри ицӏыхут. Итӏанэ мис мыр хъуатэкъыми, мис мыбы тӏэкӏу телэжьыхьыж, мыр къохъулӏащ жиӏэу Къыббгъэдыхьу къыбжиӏэфынут. Сэ си гуапэ хъур, Мадинэ, пщӏэ хуищӏт сыт щыгъуи ныбжьым емылъытауэ акъылым, лэжьакӏуэ цӏыхум пщӏэ хуищӏт сыт щыгъуи. Итӏанэ хабзэм куууэ хэзыщӏыкӏ цӏыхум нетӏэ зэрыжысӏащи, и ӏеймрэ и фӏымрэ зылъагъу. Апхуэдэу щытми, апхуэдиз илъэс зэрысцӏыхуам, е къемызэгъыу псалъэ жиӏауэ, е къемызэгъыу зы ӏуэху ищӏауэ, апхуэдэу зэи дэслъэгъуакъым. Си жагъуэ мэхъу, мис апхуэдэу щӏалэу Мухьэмэд зэрытхэкӏар, ауэ жаӏэ Алыхьталэми нэхъыфӏхэращ фӏыуэ илъагъур, жери. Здэкӏуам Алыхьым щигъэтынч, мыдкӏэ Абы игъэса, абы и лэжьыгъэм щӏапӏыкӏа журналист нобэ куэду диӏэщи, си гугъэщ абы и лэжьыгъэхэр адкӏэ ягъэкӏуэтэну, и фэеплъри куу хъуну.
В Карачаево-Черкесии журналисты очень тепло и с большим уважением относились к нашему коллеге Карданову Мухамеду Муказировичу.

утратой для журналистского сообщества не только Кабардино-Балкарии, но и для Карачаево-Черкесии. Светлая память ему. Мухьэмэд псэужым къытхэтыжым жыпӏэну сыту гугъущэ. Сэ къыщысцӏыхуам щыгъуэ тхэн щӏэдзагъащӏу, езыр советский молодежь газетым редактор нэхъыщхьу къагъэкӏуауэ зы илъэс зыбжанэ хъуауэ щыӏэу, адыгэбзэкӏэ стха си тхыгъэхэр къысхутридзэу щытащ. Апхуэдизкӏэ Цӏыху гуапэу къытхущтащи, утепсэлъыхьын щӏэбдза нэужькӏэ, къыпхуищӏамрэ къызэрыббгъэдэтамрэ уфӏэкӏыфыркъым. Псом япэрауэ, иӏа ныбжьэгъухэм щыщу зыри фӏэкӏуэдауэ си фӏэщ хъутэкъым. Езыр ныбжьэгъу зэрыхущытым елъытатэӏэ тӏэ ар. Зы ӏуэху гуэр къылъыкъуэкӏа нэужькӏэ, Мухьэмэд жаӏа нэужькӏэ къызыхуэсынут псори. Мыдрейуэ зыхэт щӏалэгъуалэ гупыр журналист гупыр ауэ сытми игъэгушхуэу щыта. Абы и редакцием хуэдэу зыхуэсрэ зыхэсрэ здэлажьэрэ ӏэфӏу здэшхэрэ щыӏа хъункъым мы унэшхуэм. Зэманыр екӏуэкӏыурэ ахэри балигъ къыщӏэхъуэжат, ауэ я зыхущытыкӏэхэм зимыхъуэжу апхуэдэу екӏуэкӏащ. Сэри минитӏрэ еханэ илъэсым Горянка газетым сыкъагъэкӏуа нэужькӏэ ди ӏуэхур зэрыхъуаращ. Мухьэмэд здэщыӏэ газетымрэ сэ сыкъыздагъэкӏуамрэ тӏури тхьэмахуэм зэ къыдэкӏыу, тӏури урысыбзэкӏэ дунейм къытехьу, тӏэкӏуи дызыпеуэн хуейтэӏэ. Гъэщӏэгъуэныр Мухьэмэд къыспеуэным и пӏэкӏэ сэ сыкӏуэти чэнджэщ къесӏыхырт. Мыр дауэ сщӏын, моуэ дауэ сщӏын. Псори къызэрыбжиӏэм нэмыщӏкӏэ, уэ уи щхьэ епхьэлӏа нэужькӏэ, укъыщӏэкӏыжа нэужькӏэ къыпхуэгузавэрт ар. И гур хэщӏу, ныкъуэу сыту зыкъыуимыгъэлъагъу щхьэкӏэ. Итӏанэ Мухьэмэд дэслъагъурат, редактор лэжьыгъэм нэмыщӏкӏэ, апхуэдизкӏэ цӏыху ӏэпщӏэлъапщӏэти, а этажышхуэм дэн дей сыт хэкъутыкӏами. и ӏэмэпсымэхэр къищтэнурэ езым и ӏэкӏэ ищӏыжынут. И теплъэкӏэ и дахагъыр ар псоми ящӏэрт, цӏэ лейхэр къыфӏащыжауэ. Апхуэдэ дахагъэр цӏыхухъум щыбгъэдэлъым дей и цӏыхухъу хьэлыр моуэ фӏэкӏуэдрэ жаӏауэ апхуэдэтэкъым Мухьэмэд и ӏуэхур. Езыр лӏы хуэдэу къытхэтт, нэхъыжь хуэдэу къыдбгъэдэтт, ауэ нэхъыжьыгъуэ иубыдыну абы нэмысарэ пэт и Балигъ акъылымкӏэ зригъэзахуэр куэдыщэт. Иджы сэ си гугъащ Мухьэмэд куэдрэ тхуэпсэуну. Иджыпсту нэхъыжь дызыхуэныкъуэ, нэхъыжь и псалъэ дызыхуэныкъуэ иджыри куэдрэ зыхыдигъэхыну пасэу тхэкӏащ. Ауэ мес и бын къыщӏэнахэр, абы я быныжхэр. Мис апхуэдиз илъэскӏэ зригъэкӏуа, зрихьа газетыр, а и ныбжьэгъу къомыр. Абыхэм псоми я гум илъынущ ар, а и ӏэужьри кӏуэдыну сэ къысщыхъукъым. Цӏыхур унафэщӏу щылажьэкӏэ и унафэ щӏыкӏэми, и хьэлми, и цӏыхугъэми, и цӏыху хэтыкӏэми мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Редактор зэрыхъу махуэрэ Кӏуэ ежьауэ къэтым сщӏэкъым армыхъу ар хэмыплъу, напэкӏуэцӏ псоми щыгъуазэ мыхъуу зы къыдэкӏыгъуэ дэхуаӏым. Зэрытщӏэщи, ди газетыр тхьэмахуэм зэ къыдокӏ. Гъубж махуэм шэджагъуэ нэужьым хьэзыр мэхъу. Мухьэмэд отпуск щысми, Налчык дэмыкӏамэ, а махуэм зыкъригъэхьэлӏэти къакӏуэ и хабзэт. Сыхьэт сыхьэт ныкъуэ къытхэтт, ди ӏуэху зытет зригъащӏэти ежьэжт. Дзыхь къытхуимыщӏу аратэкъым сэ сызэреплъымкӏэ, Лэжьапӏэми дэри къытхуэзэшу, дызэрыщытыр, тщӏэхэр псори езым и нэкӏэ илъагъум и гур нэхъ загъуэ арат. Дэри дыгушыӏэу. Укъыткӏэлъымыплъу кӏуэи кӏуэжу отпускым зыгъэпсэху жытӏэти, фи ӏуэху лъэпкъ зесхуэӏым сыкъэвмылъагъу нэпцӏ зыфщӏ, жиӏэти, къыддэгушыӏэжт. Мухьэмэд дэтхэнэ зы лэжьакӏуэми и зэфӏэкӏыр здынэсым фӏыуэ щыгъуазэт. Арати, и нэӏэ къыттригъэтми, тэмэму лэжьыгъэр зылэжьым зэран хуэмыхъунур нэхъапэу ибжт. Дэнкӏи хэӏэбу, тэмэму щӏар зэрихъуэкӏыу, е сэ сыунафэщӏщи, сэ сызэреплъым фӏэкӏ хъунукъым, жиӏэу ауэду ар зэи щытакъым. Итӏанэми уигу иримыхь узыхуэмей зыгуэр е узыпэмылъэщыну къыпщыхъу зыгуэрхэр уигъэщӏэфт, укъигъэдэӏуэфт, утригъэгушхуэт. Езмыгъэлейуэ жысӏэнщи, редакцием хэт псори Зэдэлэжьэгъуи зэныбжьэгъуи уеблэмэ, зэблагъи дызэхуэхъуащ. Щхьэж и унагъуэкӏэ къыщыхъу къыщыщӏэхэр ищӏу, хэт сыт хуэдэ гукъеягъуэ ищӏми щыгъуазэу, и къару къызэрихькӏэ зыкъытщӏигъакъуэу ди гъащӏэм щыщ ӏыхьэшхуэ ауэдэу етхьэкӏащ, ди гуфӏэгъуи ди гузэвэгъуи. Зэдэдгуэшу, ди гум илъ зэжетӏэфу, ди дзыхь зэтхьэлӏэу. Зэдэлэжьэгъухэр зи унэ псори зэгъусэу дыщымыхьэщӏа къытхэнакъым. Езы Мухьэмэд дей и унагъуэм мызэ-мытӏу декӏуэлӏауэ щытащ. Езырым дей редакциер и гъунэгъуу псэути, унэмкӏэ псалъэт. Жанетэ, щхьэгъусэм щхьа, дымэжалӏэу зы гуп дыныптеуэнущи ухьэзыр, жети. Дыщӏыхьами, и нэкӏур зэӏухауэ, гуфӏэжу фӏэкӏ зэи дригъэблэгъакъым. Дыхаму, дыхьэщӏу зэи зыкъытщигъэхъужаӏым. Газетыр къыдэкӏын къудей мыхъуу, Мухьэмэд и унафэ щӏэту редакцием нэгъуэщӏ ӏуэху дахэ зыкъом иригъэкӏуэкӏащ. Фестиваль, конкурс, хит-парад СМ, школа журналистики, киношкола жыпӏэми нэгъуэщӏ зыгуэрхэр илъэс бжыгъэкӏэ едгъэкӏуэкӏащ. Абыхэм щыхэтми, нэгъуэщӏыпӏэ щрагъэблагъэми, ар зэи япэ илъаду и цӏэ и щхьэ Къыхигъэщыну иужь иттэкъым. И ныбжьыр илъэс хыщӏ, ирикъун ипэ сэ сщӏыхьащ. Мухьэмэд дунейм тетым дытопсэлъыхь, дытотхыхь. Уэ птеухуауэ зыгуэр тхыну и чэзу мыхъуауэ пӏэрэ? жысӏэри. Зэрыукӏытар и нэгум къищу, сегупсысынщ, жери сыкъыщӏигъэкӏыжащ. Махуэ махуитӏ дэкӏауэ игу къыщызгъэкӏыжым, Уэ езым птхыжын мыхъунщ, жери арэзы хъуащ. Дытӏысри сэ сыщӏэупщӏэу, езым жиӏэжу, Куэдыӏуэрэ дызэпсэлъа махуэм и сабиигъуэм, и щӏалэгъуэм, и еджэгъуэм, зэрылажьэм, и унагъуэм теухуауэ. А псалъэмакъым куэдым сригъэгупсысыжауэ щытащ, сыту жыпӏэмэ, игъащӏэ лъандэрэ сцӏыху ди Мухьэмэд нэгъуэщӏ лъэныкъуэ гуэрхэмкӏэ къэслъэгъуати. Апхуэдиз илъэскӏэ махуэ къэсыху уӏуплъэгъуа уи ныбжьэгъу. дунейм ехыжам утепсэлъыхьыну гугъущ. Уи гум илъ псори пхузэгъэзахуэкъым, жыпӏэну узыхуей псоми псалъэ хурикъуркъым. Нобэ пщэдей Мухьэмэд зэрыщымыӏэжрэ илъэс ирокъу. Ауэ илъэс дапщэ дэкӏми, ар зыцӏыхуахэм, абы дэлэжьахэм, абы и ныбжьэгъуахэм Мухьэмэд дэ тщыгъупщэнукъым. Дигу къэкӏыжыхукӏи, фӏыкӏэ, дахэкӏэ, гуапэкӏэщ абы и цӏэ зэритӏуэнур.
Нобэми ныжэбэми ди фӏэщ мыхъуу иджы къыдогугъуэкӏ тфӏэхьэлъэщ Мухьэмэд щымыӏэжу дытепсэлъыхьыну. Блэкӏа зэману абы сытепсэлъыхьыну къысхуегъэзэгъкъым. Ауэ Къардэн лъэпкъым лӏы нэс фӏэкӏуэда жытӏэу щытмэ, фӏэкӏуэдащ. Адыгэ лъэпкъым лӏы нэс фӏэкӏуэда жытӏэу щытмэ, фӏэкӏуэдащ ди республикэм лӏы ахъырзэман ну дунейм тету зыгуэр тфӏэкӏуэдауэ щытмэ, Къардэн Мухьэмэд я нэхъ япэм ибгъэувэ хъуну апхуэдэу щӏалэт. ӏуэхукӏэ ирехъу, лэжьыгъэкӏэ ирехъу, дуней тетыкӏэ ирехъуи щапхъэу къэпхь хъуну, цӏыхум гущӏэгъу хуиӏэу, бгъэдэувэфу. Мис апхуэдэу щӏалэу и гъащӏэр ихьащ. Пэжу жысӏэнщи, сэр нэхъыфӏу зыцӏыху куэди ди республикэм исщ. Абыхэм я хъыбарыфӏ куэд нобэми ныжэбэми зэхыдох. Комсомольскэ организацэм къыщыщӏадзауэ газетым зэрылэжьари и ӏуэху зэрызэрихьари. Ауэ тӏэкӏу Къардэн лъэпкъым нэхъ тегъэщӏауэ жыпӏэу щытмэ, иужьрей илъэс зытӏущыр ар тхьэмадэу ди нэхъыжьхэм къыддаӏыгърикӏи, Къардэн лъэпкъым и тхьэмадэу республикэм а ӏуэхугъуэр зэрихьащ Мухьэмэд. Ар дэнкӏэ щымыӏамикӏи зэикӏи лъэныкъуэкӏэ щытаӏым. Адыгэ лъэпкъым теухуауэ, къардэн лъэпкъым теухуауэ псэемыблэжу цӏыхухэм ядэӏэпыкъут, щӏалэгъуалэ зэпсэлъэн хуейми, епсэлъэн хуейми, игъэгушхуэн хуейми Е сэ сщӏэ, зыгуэркӏэ иущиин хуеймикӏи, Мухьэмэд псом адрейхэм хуэмыдэу абы нэхъ къехъулӏэт. Ар псалъэ кӏыхьуи хъутэкъым, а хьэлэмэту цӏыхум сыхьэтищкӏэ зым жиӏэнур абы дакъикъищым зэфӏигъэкӏт. Мис апхуэдэу купщӏэ хэлъу псалъэт. И гупсысэми купщӏэ хэлът сытым дежкӏи. Ди псэлъэгъу куэдым зэрыжаӏащи, Мухьэмэд нобэ къытхэтыж, къызэрытхэмытыжрэ илъэс ирокъу жыпӏэныр, ар зыхэпщӏэныр гугъусыгъущ. Ар зыцӏыхуу щыта дэтхэнэми дежкӏи. Си щхьэкӏэ нобэр къыздэсым, къалэ уэрамхэм сыщыдэтым деж е печатым и унэм сыщыщӏэтым, зы щӏыпӏэкӏэ къыкъуэкӏыу иджыпсту Мухьэмэд сыхуэзэну пӏэрэ жысӏэу, зы мэскъалкӏэ сигу къыщыкӏ къысхуохуэ. Гугъущ, апхуэдэу гум дыхьэ цӏыхухэр ущимыгъусэжым деж, уи гъащӏэм щыхэмытыжым деж. Къардэн Мухьэмэд и лъэужьыр махуэ Тхьэм ищӏ, ӏэужь къызэринэкӏар